Фӏэхъус фызох си лъэпкъэгъухэ. Хьэзехуэныр адыгэм и хабзэм кууэ хэтщ, и тхыдэм лъэщу хощыж. Ар наӏуэ тщӏауэ дыщогугъ ипэкӏэ итлъхьа къэтынымкӏэ. Атӏэ уи набдзэгубдзэр зэхуэфӏрэ псэущхьэзехуэныр уи хабзэм хэпсэуэлъамэ, ӏэмал имыӏэу хьэ лъэпкъи, шы лъэпкъи, мэл лъэпкъи къэбгъэхъунущ. И хэку исыжу, щӏым телэжьыхьу, псэущхьэхэр игъэӏэсэу псэуа адыгэм, Езым еижуи хьэ лъэпкъхэр иӏащ. Хьэпщӏо, Хьэджафэ, Хьэсэмыр, Хьэпэний, Хьэпэрий сымэ зэвгъэцӏыхунумэ, ди къэтыным фыкъыдогъэблагъэ. Адыгэм хьэ лъэпкъыу зэрихуар тӏу ипщӏыкӏ хъунущ, щакӏуэ здашу щытахэмрэ хъур, ӏэщ, унэ, зэрагъэхъумэу къекӏуэкӏахэмрэ. Япэу фыдогъэцӏыхуж щакӏуэ хьэ лъэпкъхэр. Адыгэм Хьэкӏуащэ жиӏэу диӏэ унэцӏэр щакӏуэхьэхэм епхащ. Екӏуэщэн жиӏэмэ, ещэкӏуэн жиӏэу аращ. Хьэкӏуащэ жиӏэмэ, щакӏуэхьэ жыхуиӏэщ. Адыгэр хьэкӏуащэкӏэ еджэу щытауэ къыщӏэкӏынщ щакӏуэхьэу иӏауэ хъуам. Ахэм ящыщщ куэду цӏэрыӏуэ хъуа адыгэ хьэджафэр. Ди япэ итахэм хьэджафэр къыщагъэхъуар дапщэщми зэхэгъэкӏыгъуейщ, ауэ гу лъыфэдгъэтэну дыхуейт адыгэр къызытехъукӏыжауэ къалъытэ мэуэтхэм илъэс минитӏ япэ ящӏауэ кхъэлъахэм къыщӏахыжа кхъуэщыным. Абы къыщыгъэлъэгъуащ цӏыхум хьэкӏэтеуэ зэрищӏыр. Кӏуащэм хэт хьэхэм я тхыцӏэр хьэджафэхэм хуэдэу къыдэшащ, ауэ ди деж къэса хьэджафэхэм емыщхьу я тхьэкӏумэхэр дзасэу зэфӏэтщ. Мэуэт сурэтым тет хьэхэмрэ иджырей ди хьэджафэхэмрэ зы хьэ лъэпкъщ жыпӏэныр къемызэгъыу къыщӏэкӏынщ, Ауэ абы къегъэлъагъуэ пасэрейхэми я лъэхъэнэ жыжьэм хьэ лъэпкъ къэгъэхъуным зрапщыту зэрыщытар. Хьэджафэр
езыр зэрагъэсэбэпу щытар хьэкӏэтеуэкӏэ. Нтӏэ, пщы уэркъ щауэхэр зауэ щыщымыӏэм дей зекӏуэ, ежьауэ щыщымыӏэм дей хьэкӏэтеуэ ящӏт. Хьэджафэр езыр псынщӏэу, мыбанэу зэраутӏыпщам нэсрэ къиубыду щыта. ӏуэрыӏуатэм къыхэнэжа мыуэдэ псалъэжь щыӏэщ, Уэркъ щауэр хъуанэӏым, хьэджафэр банэӏым, жи. Иджы урысыбзэкӏэ жыпӏэу щытмэ, а хьэджафэр Борзая зыхужаӏэ хьэлъэпкъам ящыщщ. Мыуэдэ лъэпкъ, мыуэдэ хьэлъэпкъ зиӏа куэд щыӏэӏым дунейм. Ауэдэ хьэ зепхуэн щхьэкӏэ уи зыхэтыкӏэр, уи цӏыху зэхэтыкӏэр, уи дуней тетыкӏэр Шууэ узэуэным, шууэ зауэ къэхъуми мамырми, шууэ дунейм утетыныр епха. Хьэджафэр ӏейу зэгугъуу щыта хьэ лъэпкъыр. Уеблэмэ, Пщытумэ жаӏэу бзэм хэтщ. Я адэр пщыуэ, я анэр пщым нэмысу, е уэркъу, е лъхукъуэлӏ хъыджэбзу, а хьэджафэми яхуэдабзу хьэр хьэбзкӏи, хьэхъукӏи зэхуэмыду щытымэ, тумэ хужаӏэу щыта, лъыкӏэ мыкъабзу щытымэ. Абы къегъэлъагъуэ абы и къэгъэхъун, къабзу къэгъэхъуным мыхьэнэу ирату щытар. Цӏыхум палъыту, ӏейу егугъуу, уэркъышхуэхэм, пщышхуэхэм шыфӏ зэрызэрахуэм хуэдэу а хьэджафэр зэрахуэу къекӏуэкӏа. Псалъэм щхьэкӏэ Андемыркъан адыгэ ӏуэрыӏуатэм къызэрыхэщым хуэдэу Андемыркъан и хьэри къыхощ. Ауэду щакӏуэ кӏуауэ Андемыркъан и хьэр нэсщ ирахужьа кхъуэпӏащэми иубыда. Аради Беслъэн Пцӏапцӏэ хузэгуэпу мы пщыт, пщытумэхэмрэ хьэтумэхэмрэ дызэрагъакӏуэӏым жиӏэри ауэду къыжьэдэкӏауэ щыта ауэдэ псалъэ. Хьэджафэхэм пщӏэ лей яӏэу щыта хьэджафэхэр ӏуэрыӏуатэм къызэрыхэщымкӏэ хьэщӏэщхьэми щӏашэу щыта. Ауэдэ хьэ зиӏэр тафэм тесхэращ. Бгым, мэзым а хьэр къэсэбэпӏым, а хьэм и ӏэщэр и псынщӏагъэра. Губгъуэ хуитым щӏэпхъуэрэ бажэ ирехъу, тхьэкӏумэкӏыхь ирехъу, дыгъужь нэгъунэ. Гупышхуэ мыхъуу щытмэ, абыхэм якӏэщӏыхьэрэ яубыдрэ щакӏуэр къэкӏуэхукӏэ яӏыгъыу щытащ, дыгъужьыри ялӏыфу щыта абы щыгъуэм. Ауэдэ хьэджафэр сытым и дей шухэм я гъусэу щакӏуэм здашэу щытащ икӏи хуабжьу хуэсакъыу, лейшхуэ къатемыхьэн щхьэкӏэ кӏэщӏу яужьым иту, А зи ӏуэху зэрахуэ хьэкӏэкхъуэкӏэр абыкӏэ яубыдыфу щыта. Адыгэм хьэр и унэ щӏимышами, хьэджафэр хьэщӏэщым зэрыщӏишар ӏуэхугъуитӏым къыщӏагъэбыдэ. Япэрауэ и гугъу щӏыпхъэщ дыгъужь анэжьым и гъыбзэ жыхуиӏэм. Щхъуэжьыр Алтудхэ ятӏа мащэм ихуа иужь гъыбзэ къришым хэту мыпхуэдэу жеӏэ.
Хьэурэ, хьэурэ, сокъугъри у. Си къугъ макъ хьэджафэм зэхехыр Къакӏуэм къэусурэ къыносыр Лъапэ зресэри къодаӏуэ.

Дыгъужь анэжьым хьэджафэм, Уэ уэркъ щауэхэм щӏакӏуэ щӏагъкӏэ узэрашэ, укъашэжым ӏэнэ щӏагъым ущӏагъэс, жери жреӏэ. Зэрытщӏэщи, пщы уэркъхэм я зэхуэсыпӏэр хьэщӏэщращ. Етӏуанэу гу лъытапхъэщ Такӏэр епщыкӏубгъуанэ лӏэщӏыгъуэм адыгэ унагъуэ фӏэщыгъэр иӏэу итха сурэтым. Абы хьэхэр хьэщӏэщым щӏэсу къыщыгъэлъэгъуащ. Аращи, уэркъым хьэджафэм пщӏэ лей хуищӏу къызэрыгъуэгурыкӏуар наӏуэщ. Пщы уэркъхэм хьэзешэхэри яӏащ. Хьэзешэ жиӏэмэ, хьэ зезыхуэ, Абы я лъым и къабзагъым кӏэлъыплъ хьэ лъэпкъыр езыгъэфӏакӏуэ, жиӏэу аращ. Хьэзешэр пасэм цӏэ хъужауэ къекӏуэкӏащ. Къыщтэмыщӏауэ, хьэгъаси щыӏауэ щытащ. Езы фӏэщыгъэм зэрыжиӏэщи, ахэр хьэ гъэсэну хуэӏэижьт. Иджыпсту хьэгъасэ унэцӏэр зезыхьэхэм арагъэнщ яӏэщӏагъуэу щытар. Адыгэм хьэджафэр и гъусэу щакӏуэ кӏуэуэ зэрыщытар къыхощ минрэ щийрэ щэщӏрэ хы гъэм Адыгэ хэкум щыхьэщӏа инджылыз Спенсер Эдмонд и тхылъым. Абы мыр етхыж. Къуажэ къэс ди мэлыхъуэхьэхэм ещхь хьэхэр щыпэрыхьэтщ. Ахэм ящымыщми, я гугъу щӏын хуейщ хьэджафэхэм. Хьэджафэхэмкӏэ теуэ щӏыныр адыгэхэм куэду яфӏэфӏщ. Дауэ уфӏэмыфӏынрэ килограмм пщыкӏуз зи хьэлъагъ тхьэкӏумэкӏыхь дэгъуэхэм я бжыгъэр гъунэншэмэ? Хьэджафэхэр щакӏуэ здрашажьэу зэрыщытар лъэщу ди ӏуэрыӏуатэми къыхощыж. Нартхъищэм хэт лӏыхъужьхэр щакӏуэ кӏуэмэ, ӏэмал имыӏэу хьэджафэ я гъусэщ. Ди нэтыным и япэ ӏыхьэм абы щхьэхуи и гугъу щытщӏат. Адыгэ хьэджафэр лъэпкъ куэдым къацӏыхуауэ щытащ, псалъэм папщӏэ Европэ къэралхэм я архивхэм, тхылъ хъумапӏэхэм абы теухуауэ хъыбар, сурэт куэдыщэ хэлъщ. Среди
больших и малых сюжетов, тем, которые касаются Адыгэм теухуами нэгъэсауэ дымыцӏыхуу ӏуэтэж, хъыбар гъэщӏэгъуэн куэд щыӏэщ. Ахэм уахэплъэмэ, хьэджафэм теухуаи Яхэту урохьэлӏэ. Псалъэм папщӏэ, пасэрей европей тхылъхэм, кӏэзетхэм ущеджэм, ущеплъым и деж, а хьэ лъэпкъым теухуауэ тхыгъэу, уэршэру, хъыбар кӏапэу куэдыщэ ухуозэ. Хьэджафэм и ӏуэхум куэд щӏауэ игъэпӏейтейт цӏыхухэр. Тхыгъэ узэрихьэлӏэхэр ятхащ епщыкӏубгъуанэ лӏэщӏыгъуэм и пэхэм щыщӏэдзауэ етӏощӏанэ лӏэщӏыгъуэм и ку хъуху. Ахэм ящыщ языныкъуэр зытеухуар адыгэ хьэджафэр и щхьэ хурикъуж хьэ лъэпкъыу щытрэ щымытрэщ. Ар ирагъапщэ урыс хьэджафэм. И нэхъыбэм адыгэ хьэджафэр хьэ лъэпкъ щхьэхуэу къалъытэ, ауэ абыкӏэ мыарэзыхэри къахокӏ. Къыщынэмыщӏауэ, хьэм и сурэт куэд урохьэлӏэ, и теплъэр ягъэнахуэ, Европэмкӏэ щекӏуэкӏа хьэ гъэлъэгъуэныгъэхэм дыщэ дыжьын медаль къызэрахьауэ щытар ятх. Иджы адыгэ хьэджафэм теухуа тхыгъэ зыбжанэм сыфхутепсэлъыхьынщ. Фрэнджы кӏэзетым тетщ Зэмбакэ жыхуиӏэ хьэзешэмрэ нэгъуэщӏ гуэрымрэ я зэдауэр. Зэмбакэм езым Орлов зыфӏища адыгэ хьэджафэр зэрихуэрт. Уеблэмэ, Париж щекӏуэкӏа дунейпсо хьэгъэлъэгъуэныгъэм хэтат. Ар и телъхьэт хьэджафэр лъэпкъ щхьэхуэу къызэрыкӏуэм. Къедауэр абыкӏэ арэзытэкъым. Хъыбарым и кӏэращи, лӏитӏри жаӏам текӏакъым. Етӏуанэ кӏэзетым и цӏэр Ле Джорналщ. Ар къыдэкӏауэ щытащ минрэ щибгъурэ тӏощӏрэ блы гъэм мэкъуауэгъуэм и пщыкӏуийм. Абы зы тхыгъэ тетщ Хьэфӏхэр жери, тхыгъэр зытеухуар Романов Николай и адыгэ хьэджафэхэр Париж щекӏуэкӏа хьэгъэлъэгъуэныгъэм зэрыхэтаращ. Тхыгъэм зы сурэти и гъусэщ. Абы къыщыгъэлъэгъуащ хьэхэр къезышэкӏа лӏыр. Ар гъэщӏэгъуэну адыгэ фащэкӏэ зэщыхуэпыкӏащ. Къэралбий зэрыжиӏамкӏэ хьэджафэм теухуауэ тхыгъэу Европэмкӏэ щыӏэр куэд мэхъу. А псор зэбдзэкӏын щхьэкӏэ къаруушхуэ ухуейщ, зылӏ и къарукӏэ зэфӏэмыкӏынри хэлъщ. Ар зыгуэрым ӏэнатӏэ ищӏрэ мылъку хилъхьамэ, елэжьамэ, екӏурэ ещхьу тхылъхэр, Фильмхэр утыку пхуихьэнут. Къэралбий зи гугъу къытхуищӏа тхыгъэхэм ауэ сытми къыхэщкъым адыгэ хьэджафэм теухуауэ зэгурымыӏуэныгъэ щыӏэу зэрыщытыр. Ар урыс хьэджафэм и зы къуэпсу е езы урыс хьэджафэ дыдэр арауэ кърагъэкӏыну иужь ихьэрт, ауэ ӏуэхум и пэжыпӏэр нэгъуэщӏщ. Адыгэшхэри адыгэ хьэхэри къагъэсэбэпу ар къуентхъыу къызэрыхьу щыта. Урысхэм езыхэм я хьэлъэпкъ къагъэхъуа а зэманым епщыкӏубгъуанэ лӏэщӏыгъуэм ику иту. Абы зэреджэр Южно-Русская Борзая. Ауэ тхыдэм къызэрыхэщымкӏэ хьэджафэ лъэпкъыр къызэрагъэхъуар адыгэхьэмрэ Кърымым я хьэджафэ лъэпкъымрэ къагъэсэбэпурэщ.
Зэмбакэм зэрихуэу щыта хьэджафэм и теплъэм, и хьэлым теухуауэ минрэ щибгъурэ щы гъэм къыдэкӏа британ хьэхэр жыхуиӏэ тхылъым итщ. А къэралым щыщ хьэ куэд дымылъэгъуами, мы хьэлъэпкъым гу лъыптэну къелэжь. Абы и теплъэри къекӏущ, и хьэл-щэнри и теплъэм хуэфэщэжщ. Илъэс пщыкӏуий ипэ Кристал Пэлэс шоур щекӏуэкӏым а хьэлъэпкъыр Зэмбакэ и хьэджафэмкӏэ гъэлъэгъуа хъуащ. Зэмбакэ и хьэр ӏэпсыгъуэ-лъэпсыгъуэт, и лъакъуэхэр захуэ кӏыхьт, шотланд дирхаундым нэхърэ Тӏэкӏу нэхъ лъахъшэми абы ещхьыфэт, и цыр плъыжь утхъуат, ӏувыфӏт. Ар и адэ-анэм хуэдэуи куэдрэ европей гъэлъэгъуэныгъэхэм щытекӏуат. Килограмм щэщӏрэ блырэ ныкъуэрэ и хьэлъагъщ, сантиметр пщӏейрэ тӏурэ ныкъуэрэ и лъагагъщ. Хьэджафэр зей зиусхьэн Зэмбакэ а хьэлъэпкъым мыпхуэдэу тотхыхь. Адыгэ Орлов хьэджафэр Сыбыр хьэджафэм и благъэщ, ауэ ар абы ӏуэхугъуэ зыбжанэкӏэ къызэрыщхьэщыкӏым езырыж хьэлъэпкъ ещӏ. Адыгэ хьэджафэм и лъакъуэхэр нэхъ кӏыхьщ Сыбыр хьэджафэм елъытауэ. и щхьэр нэхъ кӏэщӏщ, и тхьэкӏумэ зэхуакум деж и натӏэр нэхъ дэшиящ, и плъыфэр е фӏыцӏафэ кхъуэщыныфэ гъуэжьыфэщ, е фӏыцӏэщ. Мы хьэджафэр сыбыр хьэджафэм нэхърэ нэхъ жэрщ, нэхъ губзыгъэщ, ауэ тӏури зепхуэну фӏыщ, тӏуми аристократ щытыкӏэ яӏэщ. Къыщынэмыщӏауэ, Кхъуэжь Заурбэч и псалъэхэр нэхъри ягъэбэтэж Мазовер Александр и Охотничьи собаки тхылъым, Шерешевский Эдмунд и Борзые и охота с ними жыхуиӏэ тхылъым, Кудрявцев Евгений и Охота тхылъым. Ахэм зэратхымкӏэ урыс хьэджафэм и къэгъэхъуным адыгэ, кърым, европей хьэджафэхэр лъэщу хэтащ. Щхьэфу къыхэдгъэщынщи, Южнорусская борзая жыхуиӏэр къызэрагъэхъуар адыгэ, кърым хьэджафэхэм я закъуэ къагъэсэбэпкӏэрэщ. Дэфтэрхэм къызэрыхэщыжымкӏэ урыс пащтыхь Романов Алексей Михайловичщ япэу адыгэ хьэджафэ зыбжанэ тыгъэ зыхуащӏауэ щытар. Ар къыщыхъуар епщыкӏубланэ лӏэщӏыгъуэращ. Запорожье щыщ къэзакъхэр ди щӏыпӏэхэмкӏэ зекӏуэ къыщыкӏуам къаӏэрыхьа хьэджафэхэращ пащтыхьым иратар. Иужьыӏуэкӏэ зыхузэфӏэкӏ дэтхэнэ урысми я хабзэ хъуащ хьэкӏэтеуэу щэкӏуэныр. Абы къыхэкӏыу ди хэку ираш хьэджафэхэм я бжыгъэри хэхъуащ. Псом хуэмыдэу куэд ирашащ Урыс-Кавказ зауэ зэманым. Зэтракъута адыгэм ауэрэ и хьэджафэр хуземыхуэж хъуащ. Нэгъуэщӏу хъункӏэ ӏэмал иӏэтэкъым. Хьэр зезыхуэр пщы уэркърат. Зауэм пэрыту щытари пщыуэркърат. Зезыхуэн щымыӏэжым зэрахуэн щыӏэжынтӏэ? Щакӏуэхьэхэм къалэн зэхуэмыдэхэр ягъэзащӏэт. Хьэджафэм псэущхьэр ирихужьэрэ илӏу щытамэ, хьэпщӏом хьэкӏэтеуэм деж ищӏэр нэгъуэщӏт.
Хьэпщӏор хьэкӏэкхъуэкӏэр ялъэгъуа нэужькӏэ ираутӏыпщт абыжым икӏи, псом хуэмыдэу ар нэхъыбэу къызэрагъэсэрэпыр щыхьымрэ кхъуэмрэт. Хьэпщӏор и жьафэр къемыхыу кӏийуэ, бану-бану-банурэ хьэкӏэкхъуэкӏэм кӏэлъыжэт, е и лъэужьыр ихут мэкӏэ. Щакӏуэми, моу увыӏэгъуэ имыӏэу хьэпщӏор макъ щӏищӏри, мэз щӏагъым хьэр умылъагъумэ, езым и макъымкӏэ щакӏуэри тыншу кӏэлъыкӏуэфынут икӏи, хьэри абы ирагъэсауэ Апхуэдэу ари а зэманым къагъэсэрэпу щытащ.
Адыгэм хьэпщӏэу жыхуаӏэу щытам и теплъэр зэрыщытар тщӏэжкъым. Хьэр куэд щӏауэ щыӏыжкъым. Ауэ абы теухуауэ хъыбар кӏэпэлъапэ къэнэжащ. Щӏэныгъэлӏ Хъутӏыжь Чым зэритхымкӏэ, хьэпщӏор Лайкэ жыхуаӏэ хьэлъэпкъым хыхьу щытащ. Аращи, абы и теплъэр фи нэгу къыщӏэдгъэувэн щхьэкӏэ, Лайкэ хьэм и сурэтхэр къыдогъэсэбэп. Хьэгъасэ Мазовер Александр зэрыжиӏэмкӏэ, Пасэм Кавказым хьэпщӏо лъэпкъым куэду ущрихьэлӏэу щытащ. Абы я сурэтхэр щӏым къыщӏахыж ӏэрыкӏ зэмылӏэужьыгъуэхэм тету урохьэлӏэ, къыщынэмыщӏауэ, хьэдэхэм я гъусэу къагъуэтыж хьэщхьэ къупщхьэхэри. Адыгэбзэм гъэщӏэгъуэну зы жыӏэгъуэ къыхэнащ хьэпщӏор къыхэщу. Цӏыху къэгъуэтыгъуейм щхьэкӏэ хьэпщӏо хэши бгъуэтынкъым ар, жаӏэ. А псэлъэкӏэми наӏуэ ещӏ хьэпщӏор пэмэным хуэгъэсауэ зэрыщытар.
Адыгэ псалъэм куэдрэ ущрохьэлӏэ хьэнэӏуцэ. Хьэнэӏуцэм ар хьэ интэӏым, цӏыкӏут, и къалэныр гъуэмбым ипщхьэуэ абы ис бажэр е уашхэр е нэмыщӏ хьэкӏэкхъуэкӏэр иубыду кърилъэфын хуейуэрат. Тӏэкӏу моуэ жьакӏэ тетуэ, езыр цӏыкӏууэ, И кӏапэри пымытуэ, гъуэбым къыщипщыжым и дей, и кӏапэр зэран хъунут икӏи, абы и кӏапэри паупщӏу щытащ. Ибрэхьим зи гугъу ищӏа хьэнэӏуцэм игъэзащӏэ къалэнхэмкӏэ йокӏуалӏэ хьэлъэкъым жыхуиӏэри. Хъутӏыжь Чым зэритхымкӏэ ар щакӏуэхьэщ, гъуэмбым ипщхьэ таксэ хьэлъэпкъым щыщщ. Абыи и теплъэр тщӏэжкъым. Ауэ зэрыщытар нэӏурыт фщытщӏын папщӏэ, лъыкӏэ пэгъунэгъуу щыт таксэм и сурэтхэр къыдогъэсэбэп. Езы хьэлъэкъым псалъэри гъэщӏэгъуэнщ, зи лъэр кӏэщӏ жиӏэу къикӏыу аращ абы. Улъэкъуэкӏыхьу, тхьэкӏумэкӏыхьыр, бажэр, уашхэр зэрыс гъуэмбым уипщхьэфынтӏэ? Адэкӏэ дыӏэбэнщи, адыгэм щакӏуэхьу иӏыгъыу щытахэм ящыщщ хьэпэний жыхуиӏэри. Ар спаниель хьэлъэпкъым щыщщ. Хабзэ зэрыхъуауэ, адыгэ хьэпэнийм и теплъэр спаниельхэм я сурэтхэмкӏэ къыдогъэлъагъуэ. Хьэпанийр мылъагэу, цы кӏыхьу, тхьэкӏумэлалу щытауэ ятхыж. Нэхъыбэу зыхуэщӏар бзу къэубыдынырат. Нэбажэхэмрэ Хьэпанийхэмрэ зэгъусэу ягъэщакӏуэт. Фрэнджы тӏасхъэщӏэх Абри де ла Мотре минрэ щиблрэ тӏощӏрэ плӏы гъэм ди хэку щыхьэщӏати, и нэкӏэ илъэгъуауэ итхыжащ адыгэхэм набажэхэр ягъэлъатурэ зэрыщакӏуэу щытар. Гъэщӏэгъуэнращи, шу гупым цӏыхубзи яхэтт. Гу лъыфтауэ къыщӏэкӏынщ Спаниель псалъэмрэ Паний псалъэмрэ я лъабжьэр зыуэ зэрыщытыр. Языныкъуэхэм спаниелыр испаныбзэм къыхэкӏауэ жаӏэ, ауэ Сабанеев щӏэныгъэлӏыр абыкӏэ арэзыкъым. А хьэ лъэпкъыр пасэм Индием кърашри дуней псом щызэбгрыкӏауэ къалъытэ. Хьэр къыздикӏамкӏэ и цӏэри къикӏауэ къыщӏэкӏынщ. Гугл Трэнслэйт жыхуаӏэу псалъэхэр, псалъэухахэр тэрмэш зэращӏымкӏэ деплъати, паний жиӏэмэ, псы жиӏэу аращ хьинд бзэмкӏэ. Хьэпаний жиӏэмэ, псым хуэщӏа хьэ жиӏэу къыщӏэкӏынщ. Спаниелхэр тафэм тетуи, мэз гуэрэным хэтуи, псым хэсуи, щакӏуэ хьэ лъэпкъыу зэтепщӏыкӏыжащ. Хъутӏыжь Чым зэритхымкӏэ Хьэкъулап жери зы хьэ лъэпкъ иӏащ адыгэм. Ар инджылыбзэкӏэ хаунд, урысыбзэкӏэ гончей жыхуаӏэ хьэ лӏэужьыгъуэм щыщщ. Къулапыр кӏахэжыӏэкӏэщ, къэбэрдейхэм Хьэкъулэ, Хьэкъул жаӏэу щытащ. Адэкӏэ жытӏэнур къыщӏэдгъэбыдэн щхьэкӏэ Хьэкъулэ жыхуиӏэ псалъэр зэпкърытхынщ. Хьэ жиӏэмэ, къикӏыр гурыӏуэгъуэщ. Абдзахэм я зекӏуэ уэрэдым хэт Хьэхэр мэхьэкъур жыхуиӏэм Хьэхэр мэбанэ жиӏэу къикӏыу аращ. Къэнэжыр лы макъыращ. Адыгэбзэм и кӏуэцӏкӏэ лым куэд мыхьэнэ къыщигъэлъагъуэ къохъу. Псалъэм папщӏэ, уэлбанэрилэ, псэлъалэ, тӏэхъуалэ. Аращи, Хьэкъулэ жыхуиӏэ псалъэм Хьэбэнэрей жиӏэу къикӏыу аращ. Адэкӏэ Дмитриев Борис и Гончие тхылъым доплъэри мыр иту къыдолъагъу. Хьэкӏэкхъуэкӏэм и лъэужьыр мыувыӏэу банэу хуныр хьэлу зиӏэр хьэкъулэ хьэ лъэпкъым и закъуэщ, жери. Аращи, хьэкъулэр гончие, хаунд жыхуиӏэ хьэхэм я лӏэужьыгъуэу адыгэм яӏыгъыу щыта зы хьэлъэпкъщ. Бзэм хэт макъзешэр псалъэм щыхэкӏуэдыкӏ е зыщихъуэж къохъур. Хьэкъулэм и кӏэух э макъыр апхуэдэу пыкӏуэдыкӏри хьэкъул хъуауэ къыщӏэкӏынщ зэман. Хьэкъул унагъуэцӏэри ди хьэлъэпкъым зыгуэру пыщӏауэ худогъэфащэ. Иджы псом нэхъ гъэщӏэгъуэнращи, хьэкъулэм и сурэти, абы теухуа тхыгъи къэнэжащ. Цивилизация Кабарды жыхуиӏэ тхылъым Черкассиан Хейр Хаунд Фай жери зы хьэ итщ. Фӏэщыгъэр адыгэбзэкӏэ зэбдзэкӏмэ, тхьэкӏумэкӏыхьым ещакӏуэ, адыгэ хьэкъулэ жиӏэу аращ. Файр хьэм и цӏэщ. Лэжьыгъэр зи ӏэдакъэ къыщӏэкӏа Хъуэтыкъуэ Самир сурэтри тхыгъэри къыздрихар Етӏощӏанэ лӏэщӏыгъуэм и хьэхэр жыхуиӏэ тхылъыращ. Ар минрэ щибгъурэ плӏы гъэм Комптон Герберт Лондон къыщыдигъэкӏауэ щытащ. Фай хьэм теухуа тхыгъэр адыгэбзэкӏэ зэддзэкӏащ. Шэч хэмылъу хамэ къэралхэм кърашауэ инджылызым нэхъ хьэкъекӏуу щытлъэгъуахэм ящыщщ Фай зи цӏэ адыгэ хьэкъулэр. Минрэ щибгъурэ щы гъэм Ботаник хадэм щекӏуэкӏа хьэгъэлъэгъуэныгъэм абы зэрымыщӏэкӏэ гу щылъыстащ. Фай хьэкъулэр и теплъэкӏэ шотланд хьэджафэ цӏыкӏум хуокӏуэ, ауэ и цыр нэхъ джафэщ, нэхъ кӏыхьщ, зэмыфэгъуу щхъуафэ къыщӏолъадэ, и кӏапэр бэлацэщ, хуэхъурейщ. Ар къэзылъхуахэр къыздрашар Тегеран къэжэр къалэращ, ауэ шэч къытесхьэркъым Кавказ бгы лъапэхэм я ӏэхэлъахэхэр и хэкуу зэрыщытым. Фай зяку къыдэкӏа хьитӏыр Урымым кърашри, езы Фай минрэ щибгъу гъэм и гъатхэпэ мазэу къалъхуауэ щытащ. И хьэлъагъыр килограмм щыкӏуплӏ, и лъагагъыр сантиметр щэныкъуэрэ тӏурэ мэхъу. И нэхэр щхъуафэщ, нэджыджхэм я хъуреягъкӏэ морафэ къыщӏолъадэ. И тхьэкӏумэхэр кӏэщӏщ, цы ятетыр джафэщ, и щхьэм теуплӏэнщӏауэ щытщ. Ауэ зыгуэрым игъэпӏейтеймэ, игъэуӏэбжьмэ, дзасэу зэфӏегъэувэ, и кӏапэр кӏыхьыфӏщ, хьэлъэщ, хьэлыгъуанэм хуэдэу хъурейщ, щыпӏейтейм деж, жьыхум хуэдэу жьы иризыщӏрегъэху. Хьэм и бгъэгумрэ и лъапэхэмрэ хужьщ, и пхэкуитӏыр кӏыхьыфӏщ, и лъэгуажьэр лъэщу къэгъэшащ. Фӏалъэ лъакъуэхэр захуэ дыдэщ, и теплъэкӏэ лъакъуэхэр тхьэкӏумэкӏыхьым ейм ещхьщ, и лъапэхэр инщ. Хьэкъулэр ауэ къызэрымыкӏуу жэрщ, грейхаундхэм ятежри, саугъэтхэр къихьащ. Сыт хуэдэ хьэ къыдэмыувами, ахэм гъуэгуанэ ныкъуэр щызэпачым, Хуай здынэсынум нэст, жэрыжэу зыкъигъатхъуэти, къежьапӏэм къэсыжт. Ар ауэ къызэрымыкӏуу жыӏэдаӏуэщ, джэгун и фӏэфӏщ. Нанухэмрэ цӏыхубзхэмкӏэ хьэфӏ дыдэщ. Адрей хьэхэм щадэджэгум и деж и ӏэпкълъэпкъыр лэнтӏабзэу егъэджэгу, джэдум хуэдэу псынщӏэщ, жанщ. Хьэкъулэр дэнэ щамыгъэлъэгъуами, псоми гу къылъатэт, замыгъэнщӏу къеплът, дэтхэнэми игу дыхьэт и теплъэ къекӏумрэ и хьэл зэтесымрэ. Зыхуэтхьынур дымыщӏу гугъу нэхъ дезыгъэхьар Хьэсэмыр лъэпкъращ. Хъыбар кӏапэлъапэ къэдгъуэтыжымрэ нарт хъищэм Хьэсэмырыр къызэрыхэщымрэ тӏэкӏу тхузэтегъахуэтэкъым. Хьэсэмырым и ӏуэхур нэхъ зэхэгъэкӏа хъун папщӏэ, япэщӏыкӏэ нарт ӏуэтэжхэм Хьэсэмырыр къызэрыхэщым дыкъытеувыӏэнщ. Бэдынокъуэ бгъуэнщӏагъым щыщӏэсым хьэпшыритӏ Сэмыру дапӏ. Нэгъуэщӏ хъыбархэм къызэрыхэщымкӏэ, Сэмыркӏэ зэджэ хьэ лъэпкъым щыщ хьэ зыбжанэ хуагъасэ, зекӏуэ щежьэм и деж хьэ сэмыр кӏагуитӏыр и бгъуитӏым щоджэгу. Япэнэси зекӏуэ щежьэкӏэ, Дахэнагъуэ хьэ сэмырхэр къыздищтэну йолъэӏу. Тотӏэрэш гуэрэныпхъукӏэ щигъазэкӏэ хьэ сэмырыр зыщӏегъу. Пщымарыкъуэ Хъымыщ щезауэм и хьэ сэмырыр йолъри, Хъымыщ ар джатэкӏэ, зэхуэдитӏу зэпепхъу. Ӏуэтэжхэм наӏуэ зэращӏщи, нарт лӏыхъужьхэм хьэсэмырыр щызыщӏагъур зекӏуэ щежьэкӏэщ, зауэ ӏэнатӏэ щыпэрыхьэкӏэщ. Уеблэмэ Бэдынокъуэ зэрапӏа хъыбарым и хьэсэмырыбэр еутӏыпщ жери хэтщ. Адэ пасэм лъэпкъ куэдым хьэхэр зауэ яшу, бийм ираутӏыпщу хабзэ яӏащ. Адыгэ щӏэныгъэлӏ цӏэрыӏуэ Намитокъуэ Айтэч зэритхымкӏэ, алыджхэм щэ бжыгъэкӏэ апхуэдэ хьэ гъэсахэр зауэ ӏэнатӏэм пэрашэти, бийм ираущтт. Нарт хъищэми хьэсэмырыбэ яутӏыпщу къыщыхэщкӏэ, пасэм ди лъэпкъыми а хабзэр къыдекӏуэкӏауэ жыпӏэ хъунущ. Аращи, Хьэсэмырыр зекӏуэхьэу къыщӏэкӏынщ, нарт эпосым уеджа иужь а хьэ лъэпкъым и ӏуэхур нэгъуэщӏу къызэрыбгурыӏуэн щыӏэркъым. Зауэлӏ зэщӏэузэдам епхъуэнкӏэ къимыкӏуэту щыта хьэр нэгъуэщӏ псэущхьэхэми екӏуэщэфу щытагъэнщ. Хьэтӏохъущокъуэ Къазий зэритхымкӏэ, Ашэмэз, Бэдынокъуэ теухуа ӏуэтэжхэм Хьэсэмырым щакӏуэхьэ зыбжанэм ягъэзащӏэу щыта къалэнхэр щагъэзащӏэ. Ауэ кӏахэмкӏэ щатхыжа Трэщауэрэ Алырхъуейрэ и хъыбарым мыр хэтщ, Хьэсэмырыр гъуэгум кърычэу, Хьэджэщэжьыр гъуэгум рыпамэу. Мыбдеж куэду зэхэхауэ къокӏуэ Хьэсэмырыр гъуэгум зэрырижэр, Хьэджафэр гъуэгум зэрепэмыр. Абы къимыкӏыу пӏэрэ Хьэсэмырыр щакӏуэ здашу щытами, пэмэным хэхауэ хуэгъэсауэ зэрыщымытар? Хьэсэмырым псэущхьи къиубыду къызэрыгъуэгурыкӏуар къыщӏегъэбыдэ Бэдынокъуэ и пшыналъэм. Бэдынокъуэ и домбеяфэ щӏопщыр Шы джабэм къыщигъэджа иужь макъыр къуэ кӏуэцӏиблым щоӏу, лэучыцӏхэр къыхегъэщтри хьэсэмырхэм яубыд. Нэгумэ Шорэ епщыкӏубгъуанэ лӏэщӏыгъуэм икухэм зэхигъэувауэ щыта псалъалъэм зэритымкӏэ хьэсэмырыр Гончэ, хаунд хьэ лъэпкъым щыщщ, зи гугъу тщӏы хьэ лъэпкъыр щымыӏыжми, хьэзешэ Сабий Марат абы теухуауэ зыгуэр тӏэкӏу ищӏэжт.
Хьэсэмырыр нэхъыбэм нэхъ сэ зэрызэхэсхыжамкӏэ нэхъ зэрыжаӏэу нэхъ джафэу нэхъ зэрыхэсхар сэ, нэхъ джафэу. Щӏапхьэ, псынщӏэцӏапӏэу щытауэ жаӏэ. Джи хьэтги щакӏуэм теухуауэ сытым теухуауэ икӏи мис а сэмырырауэ нэхъ тӏэкӏу къагъэсэбэпыр. Хьэсэмырым теухуауэ къэткӏуауэ хъуар зэщӏэпкъуэжмэ, мыр жыпӏэ хъуну хъунщ. Хьэсэмырыр ар адыгэм адэ пасэ лъандэрэ къадекӏуэкӏыу щыта зы хьэ лъэпкъщ. Хьэсэмырхэр нэхъ ипэӏухэм зауэм пэрашу щытат, уеблэмэ хьэсэмырыбэхэр ягъасэти бийм ираушт. Ауэ зы зэман а хабзэр яӏэтыжа хъуами, хьэр зекӏуэхьу къэнащ. Ар шум и ужьым щытакӏэ, къэжыхьыным куэду хуэщӏат, щэкӏуэными хуэгъэсат. Нобэрей щӏэныгъэбзэкӏэ упсалъэмэ, Хьэсэмырыр Гончэ, Хаунд жыхуаӏэ, хьэ лъэпкъым япэгъунэгъуу щытауэ къыщӏэкӏынщ. Иужьу зи гугъу фхуэтщӏыну хьэ лъэпкъыр зыхуэгъэпсауэ щытар хъурыр, ӏэщыр, унэр хъумэныращ. Адыгэр абы хьэпарийкӏэ еджэрт. Хьэпарийр зэдгъэцӏыхужынщ жытӏэу хъуэпсапӏэ щытщӏым, Ди пщӏыхьи къыхэхуакъым ӏуэхур апхуэдизу гъэщӏэгъуэну къекӏуэкӏыну. Псоми къежьапӏэ хъуар зи иужь дитыр къыщищӏэм Думэныщ Ӏэулэдин жиӏэжа хъыбарыращ. Тыркум сыщыӏэу Сасыкъ хьэблэ сыщыхьэщӏэну срагъэблэгъат. Си хэгъэрейр Къущхьэ Хьэж Фикрит. Хьэщӏэдэшхыу гъунэгъу лӏыжьхэри къашат. Хьэщӏэнышыр тшхыри, лэпс дефэжын ипэ тӏэкӏу жьы зыщӏедгъэхунщ жытӏэри хьэщӏэщым дыкъыщӏэкӏащ. Дыуэршэру дыздэщытым къуажэ мэл хъушэр блахыу долъагъу. Сыплъэмэ, мэлыхъуэм хьэ бэлыхьитӏ и гъусэщ, арати, Фикри зыхуэзгъазэри мыр жесӏащ. Уа, Хьэж, мо хьитӏыр адыгэхьэщ, иджыри къыздэсым дауэ фхуэхъума ахэр? Фикри зыкъигъазэри мыр къызжиӏэжащ. Тхьэуэ дыкъэзыгъэхъуа мыхэр ад мыадыгэхьэ, ущыуэкъэ, хьэщӏэ? Уэрей сыщымыуа, жысӏащ сэри. Апхуэдэу щытезгъэчыныхьым лӏыжьхэр хэгупсысыхьащ. Хьэж Фикрий и гъащӏэм егъэджакӏуэу лэжьа зы лӏыжьти, хьэ ӏуэхур зэхигъэкӏыну гупыж ищӏащ. Иджы а хьэхэр Тыркум зэрацӏыхур Кангал Копек жиӏэущ. Фикрий университет библиотекэм хэтӏысхьэри, адкӏэ-мыдкӏэ еджа-епщауэ щыӏэ адыгэ щӏалэ профессорхэри ӏуэхум къыхишащ. Гупым къызэрахутамкӏэ, тырку къэралыгъуэм Кангал Копек жыхуиӏэ хьэ лъэпкъыр яӏэ щыхъуар минрэ щибгъурэ плӏыщӏрэ блы, минрэ щибгъурэ плӏыщӏрэ бгъу гъэхэрат. Абы ипэ а хьэ лъэпкъым и гугъу ящӏу ягъуэтакъым. Апхуэдэу щыхъум лӏыжьхэр зэхэтӏысхьэжри гупсысу хуежьащ. Ягу къагъэкӏыжащ, Уей пэжым, тыркухэм Жансурэт щашэм, модрейм и пхъур щашэм Дыщасэу хьэпшырхэр куэдрэ иратауэ щытам жари. Иджы дыздэщыӏэ къуажэм Кангал жыхуиӏэ тырку къалэр километр щэныкъуэ хуэдизкӏэ пэжыжьурат. Лӏыжьхэм зэрыжаӏам хуэдэу, тыркухэм адыгэ цӏыхубзхэр яшэмэ, хьэпшырхэр куэдрэ дыщасэм хэту хурагъэшэжт. Ауэрэ Узунейлэ щыӏэ адыгэ къуажэхэр нэщӏ щыхъум, хэкур щрагъэбгынэм здраша хьэпарийхэм кӏэлъымыплъыжурэ яӏэщӏэху хуэдэу хъуащ. Кангал къалэ дэзэрыхьа хьэпарийр Кангал Копек цӏэр зэрихьэу хуежьащ. Апхуэдэ гуэрущ Узунейлэ къэбэрдей къуажэхэм я адыгэшыр Узунейлэ ат, тырку шы лъэпкъ, зэрыхъуари. Ӏэулэдин хьэпарийхэр и цӏыкӏущхьэ илъэгъуауэ щытати, аращ апхуэдиз илъэс дэкӏауэ къыщӏыхуэцӏыхужар. Думэныщ зэрыжиӏэмкӏэ, абы и нэр зытехуар хьэм и лъэбжьанэ лейрат. А лъэджажэр хьэпарийхэм я лъапэм теттэкъым, атӏэ фӏыуэ ищхьэкӏэ щыӏэт, къыгуэлэлу, зыкӏи къэмысэбэпу. Хьэм и фэр гъуэтӏафэ хужьыфэт, и пэр, и тхьэкӏумэхэр фӏыцӏэт, и кӏапэр хъурейуэ къэгъэшат. Нтӏэ хэкум ирашауэ щыта хьэм и хъыбар мыбдеж къыщымынэнкӏэ ӏэмал иӏэтэкъым. Си насып къекӏэрэхъуэкӏри, пщыхьэщхьэ гуэрым сурэтыщӏ Къэрмокъуэ Аслъэн и лъэщӏапӏэм дыщӏэсу жесӏащ хьэпариймрэ Кангал хьэмрэ я ӏуэхур. Аслъэн хъыбарым щыгъуазэу къыщӏэкӏащ. Нэхъ гъэщӏэгъуэныжырати, и унэкъуэщ щӏалэм хьэпарий хьэпшыритӏ хэкум къызэришэжар жиӏащ. Апхуэдэу щыхъум, гупым теддзэри, Къэрмокъуэ Азэмэт и деж деблэгъащ. Я не помню, как узнал, слышал от разных источников. Кангал хьэм теухуауэ япэу хъыбар щызэхэсхар сщӏэжкъым, ауэ ар къызытепщӏыкӏыжа хьэхэр Тыркум адыгэм здрашауэ зэрыщытар зэхэсх зэпытт. Арати, хуэм-хуэмурэ хьэм и ӏуэхум интернеткӏэ зыщызгъэгъуэзэн щӏэздзащ. Къызэрысщӏамкӏэ, Кангалыр Тыркум къыруагъэштэкъым, ауэ апхуэдэу хъун ипэ хьэ зыбжанэ Европэм яшэри абы щыбэгъуат. И кӏэм и кӏэжым хьэпшыр зэхъузэбз зыгуэрурэ Налшык къэтшащ. Мыпхуэдэ хьэбз шыритӏ си ныбжьэгъу щӏалэми иӏэщ. Сэ си хьэбзыр къызытепщӏыкӏар Европэмкӏэ щыӏа хьэпарийхэращ, хьэхъур Тыркумкӏэ щыӏэхэращ. Хьитӏыр ди унэ къэтша иужь, си адэшхуэм и къуэшым къилъэгъуат ахэр. Арати, зыгуэр жысӏэным сыхунэмыс щӏыкӏэ, езыр къызэупщӏащ, Мы адыгэ хьитӏыр дэнэ къипха? жери. Хьэмид илъэс блыщӏрэ ирэ мэхъу, къызэрыщӏэкӏымкӏэ, абы и адэм, Апхуэдэ хьэ дыдэ пщыӏэм щиӏыгъыу щытат. Мы сэ си хьэпшыритӏыр ауэ къызэрымыкӏуэу губзыгъэщ. Тыншу пхугъэӏэсэ. Зы кинологу щӏалэ къэкӏуат мастэ яхиӏуну икӏи, куэду игъэщӏагъуэу тепсэлъыхьащ хьэхэм я губзыгъагъым. Сэ къызэрызгурыӏуэмкӏэ, мы хьэпӏарийхэр цӏыкӏухэми умышынэу къабгъэдэбнэ хъунущ. Азэмэт хьэхэр я хэку къызэришэжа щӏыкӏэр къэтщӏэн щытыу дыщыхуэзэм, дызыщымыгугъа хъыбар къыджиӏащ. Зи гугъу къытхуащӏа Хьэмид дыхуэмызэнкӏэ зы ӏэмал иӏэтэкъым. Ди кӏэн къызэрикӏар тщӏэми, тхьэмадэм Апхуэдиз зыжиӏэн ди гугъакъым.
Илъэситӏ пщыкӏузым ситу ди адэр бригадиру фермэм щыӏэт. Ар пятидесятэ гъуэдыращ. Арати, ди адэр гувауи къыдыхьэжри, и гъусэт зы хьэ. Щӏалэм къыдэмыхьэжу къыдыхьэжыпӏэм деж къигъэуври, ӏуэху гуэр игъуэнти зыгуэр къищтэри, Мухьэм и инагъыр згъэщӏэгъуа. Сыздэшэ зыри абдежым колхоз проблемэт пэжыжьэтэкъыми, абы кӏуэну арат. Къакӏуэ деи сытригъэтӏысхьэри, ой, мо дыздэшым хьэблэм хьэуэ дэлъыгъуа къызэрыдэшар.

Зэныбжьэгъу дыхъуат зэуэ дурэ? Сытесу, си лъакъуэр щӏым нэмысу зэ зы лъэныкъуэм сыкъехуэхыу, зэ зы лъэныкъуэм сыкъехуэхыу. Ди адэм и гъунэгъуу нэгъуэщӏ ферми тетт, фермитӏу тетт ар. Аби телът зы хьэ, аби и къуэшу. Ауэ нэхъ гъумт, нэхъ цӏыкӏут. Мыр хуэгъур мащӏэу хьэлъагэт. Арати, хьэбз гуэр жэжу телът аби, ар зэпаубыдщ мо хьитӏми. Мо хьэшхуитӏыр зэрыубыдри, мыстэу хьэ зэрагъэшх сытхэр ягъэсауэ хьэ зэрагъэшх, ар зырикӏт абы екӏуэкӏа. Мо къаруушхуэ зиӏэ хьитӏыр, Алыхь, Алыхь. Зэротхьэлэпэмрэ, жари, жэмыш тесми, ӏэхъуэ тесми, Къахэлъадэри, зым зыр иубыда, зым зы хьэр иубыда, я фӏэлъэ лъакъуэ иубыдауэ зэратхъ яхузэпытхъкъым. Цӏыхубз тесхэм жэмышхэм пэгункӏэ псы къахьурэ тракӏэ хъукъым. Сытми, дауэ ящӏэми зыпкъратхъа дату. Зэӏэщӏах сытми, псэ яхэлъыжтэкъым тӏуми, лъыр къапыжу. Уэлэхьи, мыр къемылыну хъун жаӏэурэ. Тхьэмахуэкӏэ Лечит сщӏащ апщыгъуэм зэрыслъэкӏым хуэдэу. Згъуэтыхукӏэ езгъэшхым, слъэщӏым къэслъэщӏурэ арати зыкъиужьыжа. Итӏанэ а хьэр нэгъуэщӏ зы дэслъэгъуар. Хьэм дей сыкӏуэри, хьэр тӏысыпӏэ гуэрхэр иӏэт, абы жьауапӏэ гуэр къигъуэт, набжэ сытхэм дей кӏэщӏэлът.

Сытымикӏ, дэнкӏэ кӏуэнкӏэ хъуну мыр кӏуэд текӏынкӏэ ӏэмал иӏэкъым, текӏыу щытакъым, жаӏэ хъунт. Итӏанэ зыгуэрым хьэри телъкъым жиӏа, хьэри щыӏэкъым жиӏа хъунт. Нэгъуэщӏ цӏыхубзкӏэ Алыхь, хьэр модэ мо набжэм деж щылъу слъэгъуам жиӏа. Къеджа хъунщ хьэм. Къеджа щхьа кӏуакъым. Уи хьэр къызеджам къэкӏуэнутэм жари сытми, дэнэ къуэлъмэ дэ жей къекӏуэкӏа хъунт, зыкъекӏуэкӏри, тӏури дыжейуэ хьэр къэушауэ, ауэ сэ сыкъимыгъэушын папщӏэ хьэр ӏумыкӏыу сыжейуэ и куэщӏым силът, ӏэплӏэ зыхуэтщӏауэ. Ар илъэс блыщӏ мэхъу абы лъандэрэ, почти. А хьэм нэ нэхъ ин слъэгъуакъым сэ къэзубыдым. Езым коричневэ жыпӏэну коричневэкъым, бежым нэхъ ещхьу и пэр фӏыцӏэт, и тхьэкӏумэр фӏыцӏэт. А хьэм Хьэцӏэ и цӏэ иӏащ абы, ауэ и цӏэр къысхуэщӏэжкъым. Нарт цӏэ гуэр иӏащ абы, е нарт героими, абы я хьэцӏэми. Ауэ сэ мо зэрииным щхьэкӏэ, иныжь фӏэсщауэ.

Дыгъужь абы къыпэлъэщынкӏэ ӏэмал иӏэтэкъым. Щӏалэтесхэм жаӏэт ар, Мыр адыгэхьэщ, адыгэхьу щытахэм щыщщ жаӏэу щыӏэт.
Хьэмид жиӏэжам тепщӏыхьмэ, хэкумкӏи хэхэсымкӏи хьэр зэращӏэж щӏыкӏэр зэщхьыркъабзэщ. Ар нэхъри гурыӏуэгъуэ хъунущ Тыркумкӏэ щыттхыжа хъыбар зыбжанэ федгъэдаӏуэмэ.
Япэрейр жызыӏэжар Кӏэдыгуей Кенанщ, ӏуэтэжыр тхыжынымкӏэ щӏэгъэкъуэн къытхуэхъуар Думэныщ Ӏэулэдинрэ Кӏэдыгуей Еркъанрэщ. Иджы Узун-Яйлэ лъэныкъуэм мэлыр бжьыхьэкӏэ хъуху губгъуэм къранэ. Уэс къесыну хуэдэу щыхъум, хъушэр къуажэм къыдахуэж хабзэт. Апхуэдэу ди адэжьхэм я зэманым Къарэкъуийрэ Сасыкъхьэблэрэ яку дэлъ губгъуэм деж мэлхэр итт. Губгъуэм уэс тӏэкӏу трипхъэри, моуэ хужьыфэ къэхъуат. Сытми, зы махуэ гуэрым шууэ зылӏ гъунэгъуу щыблэкӏым, хьэхэр къилъри, бэнэн щӏадзащ. Мэлыхъуэхэм хьэхэр зэтраубыдащ, ауэ шуури зыщыгугъыжу зыгуэрти, къэвутӏыпщ, Къэвгъакӏуэ, жери къэгуэуащ. Арати, лӏыхэм, Къытхуэпщӏи, пхуэтщӏэжи, жыхуаӏэу, хьэхэр уийрэ, жоуэ яутӏыпщащ. Шур хьэ къэжахэм кӏэрахъуэкӏэ еуэну зигъэхьэзыру арат. Ауэ хьэхэр абы ипэ къихуу нэсщ, дэлъейри, шум бгъэгукӏэ еуэри уанэгум кърахьэхащ. Апхуэдэу щыхъум, мэлыхъуэхэр псынщӏу нэсри, лӏыр хьэхэм къытрахыжащ. Абы насыпыжьыр иӏэти, щӏакӏуэ къекӏу теубгъуат, аращ хьэхэр къемызакъыу къезыгъэлар. Мы ӏуэтэжым гъэщӏэгъуэну хэлъыр езы Кенан зэрыжиӏэжащи, хьэхэр дэлъейуэ шур къызэрырахьэхаращ уанэгум. Аращ хьэпарийм щхьэкӏэ щӏэжаӏэу щытар шур зэтреуд жаӏэу. Етӏуанэ хъыбарыр къытхуэзыӏуэтэжар Лӏыгъур Джавдэтщ. Дэ хьитӏ диӏэт. Мэлыр хэпщыжу бжьыхьэ жэщым дыгъужь къахыхьэри мэлыр зэбграхуащ. Дакӏэлъыкӏуати, зы мэл жыпӏам дыгъужьым ирамытауэ Тӏу ищӏыкӏа мэл хъушэм зырызу къауфэрэзыхьу банэу ӏуту слъэгъуащ. А хьэр мэл зезыхуэмкӏэ хуабжьу фӏыщ, ауэ мэл кӏуэн хуейщ. Мэлым мыкӏуэмэ, хьэр хьэфкъым. Ещанэм уи зыӏуэтэж нокӏуэ, ар къыджезыӏэжар Тхьэмокъуэ Джыхьэтщ. Сэ езым и нэр къэмыпщӏу къысхуахьри, бжьэфкӏэ спӏат апхуэдэ хьэ. Илъэсихкӏэ адыгэшым хуэдэу сиӏащ ныбжьэгъуу. Къуажэми жылэми ягъэщӏагъуу дэнэ сымыкӏуэми къыскӏэлъыкӏуэт. Дыгъужь ирихужьамэ, тхьэмахуитӏ щы нэужьым къекӏуэлӏэжу апхуэдэт. Къайсэр сыкъикӏыжамэ, мэлым щыӏэми, дэнэ щыӏэми къэкӏуэж сыкъищӏэти. Къуажэкум автобусым сыкъыщебакъуэм и деж зыкъызиупсейти, сриудт къыздэджэгуу, къуажэм ягъэщӏагъуэу. Егъэн Ибрэхьим адыгэхьэхэм теухуауэ дыщыдэуэршэрым ипэкӏэ зэ фи нэгу къыщӏидза Сабий Марат и гугъу къытхуищӏат хьэхэм зэран имыӏэу хещӏыкӏ жери. Нэтыным хэту хъуам дахуэза иужь, Марат зыпытщӏэри, И пщыӏэм деблэгъащ. Къызэрыщӏэкӏымкӏэ, абы Кавказский волкодавкӏэ зэджэ хьэм хуэдэу щэм щӏигъу иӏэт игъашхэу. Хьэзешэм и хьэхэм дыкъришэкӏыурэ дригъэплъащ. Тыркумкӏэ щыӏэ хьэпарийм и теплъэкӏэ ещхьу куэд яхэту къыщӏэкӏащ ахэм. Я фэр хужьыфэ гъуэтӏафэу, я тхьэкӏумэхэр, я пэхэр фӏыцӏэу. Апхуэдэу щыхъум, Марат деупщӏащ. Адыгэм хьэпарийуэ иӏам ещхьу мыпхуэдиз хьэ иджыпсту Кавказ дыгъужьыхьэкӏэ зэджэм щхьэ яхэт жытӏэри? Дэ дыдейм зауэ зауэ нэужьым мис селекцие жиӏэр абы уже нэхъ зауэм зытрикъутэ щӏэбжьымкӏи нэхъ тегъэщӏауэ емылэжьурэ, зыкъаӏэтыжыхукӏэ, зыкъаужьыжыхукӏэ мокӏэ къыхэхьа, мыкӏэ къыхэпща уэдурэ, тӏэкӏу ящыгъупщэу дыхъуа джащӏурыкӏуэ щытмэ, а хьэ самыр, Парий лъыр, лъыр зыхэзэрыхьа, лъыр куэду, ауэ нобэ къыздэсым иджыри къокӏуэ. Нэхъ къабзу къэнауи теплъэкӏэ нобэ къыздэсым, ну, лъыр лъырщ, лъыр куэдкӏэ мауэ лӏыр щӏумыщӏкӏэ. Аращи, нобэ къыздэсым къэнауи щыӏэщ иджыри. Абыхэм ещхьу, телъу, жьафэ ӏурылэлу щытахэкъым. Я пэр зэщӏэкъуауэ щыта къишэчкӏэ хыщӏ, килограмм хыщӏым щыщӏэдзауэ блыщӏым щӏигъуу тӏэкӏу, мис апхуэдэу щытащ ди хьэхэр. Ахэр хъупӏэм щыдашым нэхъыжьхэм жаӏэж, Дыцӏыкӏуу абы фӏэкӏа ӏуэху димыӏужэт, дыкъэдэжрэ кӏапэ къуэнтӏа мазэ кӏапэ хъужауэ жиӏэт, и домбей хъужахьэу, дехъуапсэу къыкӏэрыхуауэ зы хьэ цӏыкӏу, зы хьэпшыр цӏыкӏу. Хьэкӏуэм къыкӏэрыхуауэ зыгуэру къытхуэщтарэ жытӏэу дыбэлэрыгъыу я ӏуфэлъафэр къыкӏыхьу ауэдэу хьэ къекӏуу щытащ, жаӏэ, мэлхьэм хуэдиз хъу, мэлхьэм нэхърэ нэхъ ину, жиӏэрт хьэхэр. Ар нэхъ хьэ ерыщу, нэхъ хьэ псынщӏу, кӏэпэ къуэнтӏауэ, хьэ лъагэ, Щакӏуэ кӏуэми, мэлым еужьым иту кӏуэми, сытми ди адыгэм яӏыгъауэ щытауэ къокӏуэж. А хьэр сытым дежкӏи хьэ цӏыхум дежкӏэ хуэпэжу щыта цӏыкӏукӏи, инкӏи зызейм теухуауэ хьэ щабэу щытащ. Ауэ сакъынагъкӏэ сакъышхуэ бгъуэдэлъу щытауэ жаӏэ а хьэм. Иджыри къыздэсми ябгъуэдэлъщ, абы ди хьэ къэнами ящытт хьэ щӏарэ уэду иджыри къыздэсым дэ тӏыгъ хьэр икӏи. Къапщтэу щытмэ куэд ӏей щӏакъым ар. пщыгъупщэжыну сытыну куэдуи щӏакъым. Нэхъ лӏыжьхэм нэхъ тегъэщӏауэ хыхьа нэужькӏэ а пэ фӏыцӏэр къыхагъэщу, а кӏапэ къуэнтӏар хэти мазэ кӏапэ жыӏэу щытащ, абы кӏапэ къуэнтӏам щхьэкӏэ кӏапэ къуэнтӏар мазэ кӏапэ хъужауэ жыӏэу кӏапэ зэрыщӏэкъуэнтӏам щхьа. Хьэшхуэу Щхьэгъум, щхьэхъурейу, моуэ щхьэхъурей, щхьэ пэ фӏыцӏу, ауэдэу щытауэ къокӏуэж. Теплъэкӏэ, и цветкӏэ моуэ хужь, моуэ гъуэжьыфэ.
Дыздэуэршэрым Марат и ныбжьэгъу Къардан Безыт деж псэлъащ, хьэпарийм теухуауэ сыт пщӏэрэ жери. Безыт жиӏэр зэхэтхын щхьэкӏэ Марат телефон макъыр дришеяти, дэри камерэр псынщӏэ-псынщӏэу щӏэдгъанэри,

Ауэ абыкӏэ укъызэтеувыӏэ хъунукъым. Хьэпарийм и лъыр шым ейм хуэдэ дыдэу гъэкъэбзэжауэ, зейуэ щыта лъэпкъым ей щӏыжын хуейщ. Зэман ихьынущ, ауэ ар къыпхуэщӏэнущ, пхуэӏуэтэнущ, пхуэщӏыжынущ, пхузэтегъэувэжынущ. Лъыр лъыщ, лъы ухуей-ухуэмеймикӏи къокӏуэ. къетыж езым ещхь, зы хьэм къелъху и адэм ещхь, и анэм ещхь, и анэшхуэм ещхь, и адэшхуэм ещхь. Мис ауэ зы хьэ пшыр зы лъхуэгъуэ зы хьэбзым къелъху. Мис абыхэм къыхэпхыжурэ хьэм иӏэ урысыбзэкӏэ генотип жи. генотип жери иӏэщи, ар и теплъэкӏэ къыхэпхыурэ хьэлъхуэгъуэ къэскӏэ, къыхэпхыурэ генотип, генотипкӏэ бгъуэдыхьу нэхъ ещхьу дэ ди хьэм къыхэпхыурэ хьэбз хьэхъу къызытебгъэхуэжурэ ар къыпхуэщӏынущ. Абы еужьи дитщ сэ мис хьэ зесхуэ къомыр. Щэмкӏи къызохуэ сэ хьэу икӏи абыхьэм дэ иужь дитщ, дэ ди хьэ нэхъ типкӏэ, дэ тӏэкӏу современнэу кавказский волкодав жыдоӏэ, мы ди Кавказым нэхъ къыщыхъуа, къина, абыхьэм зы теплъэ яӏэщ. Ауэ нобэ здэсым дэ мис зетхуэ ара селекцие жыдоӏэри икӏи дэ именно нэхъ тегъэщӏауэ кавказский, кавказский волкодавым къэтӏэтыну дыхэтщ. Мыкӏэ дэ ди адыгэ хьэр абы и гъусэу Алыхьым жиӏэм, мис яужь дихьэм къытхуэӏэт нэхъ зэрыхъукӏэ нэхъ къызэрытӏэтыжын яужь дитщ, Алыхьым жиӏэм икӏи дитынущ. Ди хьэхэр тӏэкӏу дэхуэхами, я теплъэкӏэ ядэхуэхауэ дауэ тӏэкӏу къызэхэпща хъуами икӏи къэтӏэтыжынщ зэрыхъукӏэ Алыхьым жиӏэм. Ди къэтыным и кӏэухыу иджыри зы хъыбарыфӏкӏэ зыфхуэдгъэзэну тфӏэигъуэщ. Тыркум щыпсэу ди лъэпкъэгъу Балъкъэр Сылджыкъуэ зы махуэ фейсбуккӏэ видео къригъэхьащ, хьэджафэм теухуауэ. Къызэрыщӏэкӏымкӏэ, адыгэ хьэджафэр иджыри къыздэсым Тыркум щыӏэ Имишехьир абазэ къуажэм щахъумащ. Ар къызытекӏар Хэкумкӏэ щыӏэ хьэжрэт абазэ Бибердкыт жылэращ. Видеор къуажэм и напэкӏуэцӏым илъу аращ. Хьэхэр зезыхуэ щӏалэхэм зэрыжаӏамкӏэ, минрэ щийрэ тхущӏрэ и гъэм я адэжьхэр я хэку къыщрашым хьэри къыздырашащ. Нобэр къыздэсым яхъумэ, щӏалэхэр мыщхьэхыу хьэм и лъыр университетым анализ щрагъэщӏати, процент бгъущӏрэ тхукӏэ ар Кавказ лъэныкъуэмкӏэ щыщу къыхуатхыжащ. Хьэр и хэку къэпшэжыным гугъуехьу пылъынур наӏуэкъым, ауэ абы и ужь ихьэн щыӏэмэ, щӏалэхэм яхуэщӏэ къагъэнэнукъым. Нобэ хьэ лъэпкъыу блым и гугъу фхуэтщӏащ. Блыр бланэщ, жи пасэрейм. А псор езы адыгэм и закъуэ къигъэхъуащ жытӏэкъым. Лъэпкъым и кӏуэцӏкӏэ къагъэхъуаи, нэгъуэщӏ лъэпкъхэм я деж щалъагъуурэ зыӏэрагъэхьаи яхэту къыщӏэкӏынщ. Ауэ ди адэжьхэм хьэлу яӏащ, ар сыту щымытми зыгуэрым къыӏэрахар езым и теплъэ ирату, ирагъэфӏакӏуэу. Адыгэм хьэ лъэпкъыу иӏам къемызэгъыу, и лъагъукӏэ химылъхьауэ зы хэтакъым. Нобэкӏэ адыгэ хьэхэм теухуауэ къэтхутэжар аращ. Шэч къытетхьу зи гугъу фхуэдмыщӏа гуэрхэри щыӏэщ. Зи гугъу тщӏам дыщӏывгъужын фиӏэмэ, мы номерымкӏэ фыкъатхэмэ, фыкъэпсалъэмэ ди гуапэщ. Хьэм и ӏуэхум адэкӏэ пытщэну къытщохъу, гъэщӏэгъуэн, щӏэщыгъуэ гуэр ӏэмал имыӏэу къыкъуэкӏынущ.
Уимыӏэри зумыхьэри зыщ жаӏэ адыгэм. Диӏэр зедмыхьэмэ, хьэм диушх-тӏэ. Мыдрейращи, пфӏэкӏуэдауэ, пфӏагъэкӏуэдауэ уимыӏэжыр умыщӏэжыныр ари емыкӏущ.